Maazị Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya agwasị ndị bekee asị middle name kedu aha etiti Maazị Nnamdi Kanu Nnamdi Chukwuemeka Kanu Nnamdi Chukwuemeka ya Ojukwu ọ dị mma gịnị bụ bank n'asụsụ Igbo ụlọ ego ụlọ ego gịnị wụ frying pan n'asụsụ Igbo frying pan ite oyiye ite oyiye ọ dị mma ite oyiye enebe abụọ hmm? abụọ ndị bekee na-akpọ two ajụjụ nke abụọ bekee kpọrọ two dịka e si wee kwu jụrụ wee sị dịka o si n'akwụkwọ m ebe a gịnị wụ fridge n'asụsụ Igbo ị nwere ohere ịkpọ mmadụ mana naanị otu ohere ị nwere ohere ịkpọ mmadụ jụọ ya mana otu ohere ka ị nwee o doro anya ohere ịkpọ mmadụ naanị otu ohere ewu nwere ike chọọ ka ị hapụ ya ma mgbe ọzọ ị kpọọ mgbe ọbụla i ji chọọ ịkpọ tupu ajụjụ gị niine agwụ ị nwere otu ohere ajụjụ mbụ bụ gịnị wụ fridge n'asụsụ Igbo ịda na ịdagodo mba ịda mba ajụjụ iri ka a ga-ajụli gị ajụjụ iri ka a ga-ajụ gị
n'uche nke m fridge n'asụsụ Igbo bụ ọjụ oyi
fridge n'asụsụ Igbo bụ gịnị njụ oyi
njụ oyi azịza ikpeazụ gị bụ ya
Hmm? ị kpọrọ ya njụ oyi enye ya mere m ji nabata ya ma ekperuru ya n'isi mana anabata m ya ikele ya bụ igbe makwa akpati njụ oyi igbe njụ oyi makwa akpati njụ oyi ehe ịnabata anabata m nke ahụ ajụjụ nke ọzọ bụ nke asaa nọmba 7
ajụjụ nke asaa dịka o si dị n'akwụkwọ m ebe a jụrụ wee sị gịnị wụ

biko ị sị na m nwere ike ịkpọ mmadụ naanị otu ugboro nwere ike ịjụ gị ee ị nwere ike ịjụ onye ọbụla ị chọ m kpọọ mmadụ Mm. nke ahụ ọ gwụgwo ka ka nka gwara ihe ịjụkwa gị m mba Ma- ma- ma- ịkpọ m ịjụ naanị otu ohere ịkpọ mmadụ ma njụzi ị jụọ mmadụ ma mkpọzi ị chọkwa ịjụ ma ị jụọ m mana otu ohere ka ị nwe frying pan n'asụsụ Igbo nwere ike skip nwere ike hapụ ụda ajụ m ga-agagodi n'ọzọ mba mba mba mba ite oyiye ite oyiye ọ dị mma ite oyiye ọ dị mma ite oyiye frying pan n'asụsụ Igbo wụ agbada ọ ga-enweta eme agbada gịnị wụ
responsibility n'asụsụ Igbo nke a sirikwa ike o hmm. responsibility n'asụsụ Igbo igbu efi n'ime nwuli ya ka ndị Igbo na ndị Igbo na na-echi onye na-amara asụ Igbo echichi
ịma ka omenala si omenala ndị Igbo si dị hmm. anyị kwesịrị ịmata ihe na-akpata igbu efi asụ Igbo ama m bube nnọọ ma sụtala anyị Igbo ahụ ọfụma ogbuefi ogbuefi ogbuefi ma onye gbulu efi menwere ife onye gbulu efi menwere ife

m gawa n'iru nke a agago ka nke a bịa agago n'ime ngaghachi ah, ma m ga-ekwuru ihe m ga-ekwu ka m chọọ ofu ihe m ga-ekwu kama ka m daa ya ngwanụ responsibility na asụsụ Igbo bụ responsibility Okay, ka anyị hapụ ya ngwanụ nke ọzọ na-esote ya responsibility ị ga-akpọ ya oke na ọrụ makwanụ ị kpọọ ya ibu ọrụ ajụjụ nke iri abụọ na isii dịka o si dị n'akwụkwọ m ebe a jụrụ wee sị gịnị bụ certificate n'asụsụ Igbo asambodo asambodo asa ọ dị mma ka esi wee dapụ nke a asambodo bụ ọsịsa ikpeazụ gị ka ị chọ ịgbanwe obi ọsịsa ikpeazụ mara certificate n'asụsụ Igbo ịza akwụ asambodo ọ dị mma ngwanụ ajụjụ nke iri ise na itoolu dịka o si dị n'akwụkwọ m jụrụ wee sị gịnị bụ 59 n'asụsụ Igbo iri ise na itoolu
ọ bụ ife efi igbu efi igbu ọ dịkwa ka mmadụ jidere gị mma mgbe ị na-egbu ọ dịkwa ka mmadụ jidere gị mma mgbe ị na-egbu ewu anya na-achakwa gị ọkụ ọsịsa ya wụ iri ise na itoolu ajụjụ nke iri anọ dịka o si wee dị na akwụkwọ m jụrụ wee sị gịnị bụ bank n'asụsụ Igbo ụlọ ego
ụlọ ego ụlọ ego asịsa ikpeazụ gị bụ ya asịsa ikpeazụ gị ọ dị mma ọzọ na-esi bụ ụlọ ego ma ị kpọọ ya ọba ego bank n'asụsụ Igbo bụ ụlọ akụ ụlọ akụ ụlọ akụ ai oo kedu mgbe nwanne anyị nwoke bụ chinedu na-akụ egwu chinedu Okoli nya Flavour kedu mgbe o wepụtara egwu ọ kpọrọ ada ada bekee ya sị when did Flavour released the music ada ada
ka fekwara arụ ka egosi fialụ nna m ị dị akpọ egwu Flavour akpọrọ egwu Flavour ngwa gwana anyị nụ Ọ dị mma- na ọ dị ka m ga-eyuzukwa nke ahụ nke ahụ ndị kpo- ndị bekee kpọrọ lifeline na nke a Eh. Uh, lifeline chere eh, m ga-achọ ka m jiri saa ajụjụ nke a m hmm. ga-achọ ka m jụọ gị ka m jụọ gị ya e nwere onye ị ya-akpọ mba ọ gịwa ọ gịwa ka gwawe m ga-ajụ ajụ ngwa jụọ n'onye bụ ajụ igwe eze nna ya hmm. kedu mgbe nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Flavour n'olu bekee ji gụọ egwu egwu ya ka a na-akpọ ada ada
ọ dị mma Flavour N'abania ọ ya nwa ya ebute ukwu bunye gị ị ga-ebunwukwe ọ gụrụ egwu a kpọrọ ada ada 18 October 2012 nke a i ligonu nke anụ ngwa kedu ọzọ ajụjụ nke iri na itoolu dịka o si wee dị n'akwụkwọ m ebe a kedu nwanne anyị nwoke nnukwu nna anyị onye ndu anyị kpọrọ maazị Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya agwasị ndị bekee asị middle name kedu aha etiti maazị Nnamdi Kanu aha ya Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya kedu middle name ya